trí, dó, haon, náid, beo, Dia dhaoib, tá muid beo agus seo Brian ag léamh na nuaíocht as Meiriceá don tríú lá mí Eanáir dhá mhíle 'is a seacht déag.

Cé go bhfuil lucht a cháinte ag tabhairt Mad Dog Mattis air agus cé go bhfuil an ainm an tSeabhaic air ó thaobh cogaíochta de, Tugtar le tuiscint freisin gur fear stuama é a dhéanann ar chás é. mí-iompar saighdiúirí agus a leithéid. So mar shampla, tuairiscítear anseo gur thionóil sé fiosrúchán tar éis gur dhúnmharaíodh príosúnach in ionad coinneála san Iaráic sa bhliain 2000 is a trí, agus rinne sé cás agus chuir sé argóint chun tosaigh gur cheart deireadh a chur le céasadh príosúnach. Níl fhios agam ar dearnadh aon rud faoi, ach rinneadh an cás. Tá sé ina raic i Washington mar tá na Poblachtánaigh tar éis cruinnithe rúnda, Tar éis vóta a thógáil a bhainfeas putóga na putógaí as oifig a dhéananns léirbhreithniú ar iompair eiticiúil feisirí na Comhdhála. Ba scriosadh é seo ar an oifig agus gan eagraíocht maoirseachta neamhspleách, mar seo, tugtar le fios go mbeadh cead a gcinn ag poblachtánaigh i Washington rud ar bith a dhéanamh gan mhaoirseacht eiticiúil, eitice, orthu. Tá an domhan mór ag cáineadh seo agus is léiriú é, ar chomh neamheiticiúil agus atá poblachtánaigh na Comhdhála faoi láthair. Tugann scéal anseo le tuiscint go d'fhéadfadh go bhféadfadh leasú dlíthe sláinte maireachtáil níos faide ná na hiarrachtaí aisghairme atá Donald Trump agus na Poblachtánaigh ag déanamh. Osclaíonn an scéal lán le aicsean, le blúirí agus blaghannaí, cnámha agus loingeáin ag déanamh stuannaí trasna Seomra na hOibríochta. agus an Dr Michael Meneghini ag druileáil isteach i nglúin othair in ospidéal anseo in Fishers, Indiana, ag camhaoir. Taobh istigh de uair a chloig bhí alt nua, glúin is dócha, ag an mbean, déanta as titanium agus cóbalt cróm, agus cuireadh abhaile í an lá dár gcionn. Ach tugtar le fios go bhfuil rialtas Obama ag déanamh maoirseachta ar a leithéid. Ceart go leor, tá sé ina raic in Rutland, Vermont freisin. Tá an baile seo ag bánú, sé sin tá pobail, pobal an bhaile ag ísliú agus tá an baile ar bís mar sin chun níos mó daoine a mhealladh isteach. Tá fonn mallaithe agus millteanach orthub cur leis an daonra. Go deimhin tá siad scafa chun daoine breise a chur isteach i dtithe an bhaile agus tá siad ag teastáil go géar ach má sea, tá an baile idir dhá chomhairle mar níl éinne ag teacht, is cosúil, ach dídeanaithe ón tSiria. Agus ar ndóigh, baile faoin tuath is ea é seo agus tá an baile deighilte dá réir ar cheart dóibh ar cheart dóibh daoine arbh fhéidir a bheith ina sceimhlitheoirí a ligint isteach. lorg focal ar leith anseo leithscéal. féideartha, ionchasach, níl siad ag iarraidh. sceimhlitheoirí ionchasacha a ligint isteach. Ar ndóigh, níl bunús ar bith leis an imní seo ach eh. mar atá feicthe againn, tá Meiriceá scoilte ina dhá leath faoi láthair, lucht an liobrálachais agus lucht an choimeádachais agus níl ceachtar acu ach go háirithe, dar liomsa, lucht an choimeádachais ag maireachtáil sa réaltacht. Hm. Ar aghaidh linn. Bhuel, cén cháil atá ar Cooperstown, New York? Is ann atá an Baseball Hall of Fame. Agus tá seans ann go liostálfar daoine mar Barry Bonds agus Roger Clemens ar liosta na sárimreoirí go fóill. Cén fáth go bhfuil iontas ar éinne faoi seo mar, Ba imreoirí iad seo a d'admhaigh gur úsáid siad stéaróidigh, stéaróidigh, dar liomsa ní ceart dóibh bheith san halla cáile, más ceadmhach dom sin a rá, Gaeilge a chur ar Bhéarla mar sin, bhí siad, rinneadh fathaigh daorchluiche iad. as drugaí speisialta a úsáid, agus ghnóthaigh siad dá réir sin áiteanna imreoirí eile. Gheall Donald Trump go mbeadh olldíbirtí ann do dhídeanaithe, go háirithe dídeanaithe gan cead, agus tuigim céard é an pictiúr seo, agóid éigin is dócha, ní fhaca siad é mura, níl fhios agam céard atá sa phictiúr, droimeannaí daoine, b'fhéidir nach bhfuil siad ag iarraidh aghaidheanna na ndaoine seo a thaispeáint mar is imircigh mídhleathacha iad. Cibé, dúirt mé dídeanaithe, inimircigh a bhí i gceist agam, agus ba agóid poiblí i halla cathrach an bhaile sin, New Haven, dála an scéil, Connecticut, é.

gnó na tíre sin, ina measc J.Y. Lee, ar boc mór i Samsung é, sílim. Tá scéalta breise ag teacht amach faoi Richard Nixon. Is cosúil gur iarr sé ar chomhairleoir bealach a aimsiú a d'fhéadfadh na cainteanna síochána idir Meiriceá agus Vítneam a scrios, sabaitéireacht a dhéanamh orthu.

fiosraitheoirí. In amhras go bhfuair sé bronntanais mídhleathacha agus leasannaí eile ó fheidhmeannaigh gnó. Ní chuirfeadh sin iontas ar bith orm. Leibide amach is amach is ea Benjamin Netanyahu. agus caimiléir, dar liomsa. B'fhéidir nár cheart dom sin a rá, ach sílim é. Tá an Fhrainc ag rith dlíthe nua a thuganns cead dícheangail duit. Is maith liom an smaoineamh sin. Dlíthe iad seo atá ag iarraidh cóimheá a aimsiú idir nua agus traidisiún a chuirfeas ar do chumas díscor ó ríomhphost oibre, cosaint a thabhairt don timpeallacht agus colscaradh a fháil. Bhuel, dlíthe nua sa Fhrainc, cibé, dóibh siúd atá ag iarraidh dícheangal nó díscor. Bhuel, gach bliain scríobhann Ross Sorkin colún ina thairngríonn sé na rudaí a tharlós an bhliain seo chugainn, rudaí scaití atá shamhlaithe. Mar shampla, tuarann sé cumasc idir Lyft agus Uber. Tuarann sé, hmm. trócaire do Edward Snowden, tuaraim féin sin, mar a tharlaíonn. Tá mé ag iarraidh focal níos fearr a fháil air sin, gabh mo leithscéal anois. Trócaire. Tuarann sé trócaire do Edward Snowden. Tá roinnt de na tuartha seo doshamhlaithe ach déanann sé iad mar sin féin. Ní ainmníonn an scéal seo é ar an leathanach tosaigh ach tagraíonn sé do chomhlacht nuathionscanta teic atá ag mealladh, ag mealladh, na dosaein oibrithe ó Apple slí a. dhíriú ar chaighdeán ach. deireadh a chur le rúndacht an chomhlachta. Tá scéilín deas anseo faoi spórt fíochmhar a imrítear ins na yeshivas i Nua Eabhrac, hacaí urláir. Sé sin, hacaí, díreach mar a imrítear ar leac oighir é, ach gan leac oighir. Agus spórt rathúil agus bisiúil is ea é sna yeshivas. Feictear imirt an-gharbh ann agus móidíní mire, móidíní fíochmhara, is cosúil, agus as sin,

Tá dianiomaíocht idir na hardscoileanna Giúdacha. Domhan ann féin is ea é, a deir iar-imreoir. Tá Duncan Robinson tar éis aistriú ó Williams College go dtí Ollscoil Michigan mar. mar is é duine de na haimsitheoirí trí phointe is fearr, caiteoirí trí phointe? oibríonn an dá rud, sílim, duine de na haimsitheoirí trí phointe is fearr sa tír agus tá siúd ag teastáil go géar sa chispheil. Ah! Cispheil, rinne mé dearmad an spórt a lua. Tá féilte taibhithe ar siúl ag teacht suas an mhí seo i Nua-Eabhrac agus tagraíonn alt do théatar misniúil, dásachtach, cróga ar cheart duit triail a bhaint as. Ach do cheann de na taibhithe caithfidh tú púicín a chur ort féin, rud nach ndéanfainn mise. Is ea, tá na heangaí iascaireachta folamh san Atlantach faoi láthair. Tá éisc ar chósta an Atlantaigh ag bogadh ó thuaidh, ag lorg uisce níos fuaire agus teocht na bhfarraigí ag ardú, ach más ea, níl teorainneacha gabhála éisc ag oiriúnú dá réir, ag dul in oiriúint sé sin, tá an iomarca éisc á ngabháil i bhfarraigí Cheanada, mar shampla, agus níl go leor á n-aimsiú ar chósta na Stát Aontaithe mar gheall ar théamh domhanda, is dócha. Dá n-ólfá fuisce, cé as a d'ólfá é?

Cumhacht cogaidh tnáite. Má tá tú díocasach, tá tú scafa chun rud, nó má tá tú scafa chun ruda, tá tú díocasach. Má chaithfidh tú rud a chruthú, ba cheart fianaise iontaofa a bheith agat, fianaise inchreidte, iontaofa, doshéanta, agus dochloíte a bheith agat. Tá muid sásta is dócha le bailíocht an vóta i Wisconsin, Michigan agus Pennsylvania, is dócha go bhfuil. Má bhíonn tú ag lorg airgid gan obair, tá tú ag déircínteacht. Má tá tú ag úsáid rudaí chun, abraimis, thú féin a chur chun cinn, tá tú ag baint gaisneas astu. Agus an raibh na Rúisigh ag déanamh trasnaíochta in toghchán na Stát Aontaithe? Ní fios go fóill. So sin iad na scéalta móra ó Mheiriceá, tá súil agam go mbeidh muid ag caint le chéile arís sara bhfad, ach idir an dá linn, guím rath Dé oraibh go léir. Slán anois.